takulandirani mu pulogalamu yathu yoyamba yotchedwa yendani ndi niko mu pulogalamu imeneyi tikhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuwafunsa mafunso mafunso kuti tione ngati amadziwadi kuti niko imatani pulogalamu imeneyi ikupereka mwayi kwa anthu kuti awine 300000 kwacha each contestant has the chance to walk away with that figure nde tiyeni tione kuti contestant wathu woyambirira atiuza zotani lero tili ku area 5 machinjiri ndipo contestant wathu woyamba ndi a pitson kamuyango muli bwanji lero tili bwino kaya inu muli bwanji tili bwino takulandirani kuti lero mukuti muyenda ndi niko eti kwambiri kwake tikudziweni kuti inuyo mmatani komanso pulogalamu imeneyi munayidziwa bwanji Uh, pulogalamu ya yendanibe ndi niko nayidziwa kuchokera pa tsamba la niko pa facebook ndithu ndithu niko group malawi niko group malawi ndi pamene munaona ndithu kuti kuli mpikisano umenewo inu mwati ndiyese zimenezi Yes, nawo. okay Ndithu, ndithu. inuyo mmatani Ineyo ndimapanga ma decorations a maukwati komanso ndimatolera ngongole za anthu. Eh, eh, tita uh, big yetu lerotu a debt collector Yeah. ndiye mukapambana kuwina 300000 kwacha imeneyo mupanga nayo chani Ah, zilipo zambiri zopangira ndalama monga ine munthu timangochosapo mukangondipasa 300 ndekuti pamenepo mwandipasa 270 chifukwa 10 ndichosapo ndiye chachikhumi chimenecho ndithu ndithu. ndetisakuchedweseni iyayi tikulowesani mu vani yathu imeneyi muyankhe mafunso 5 chabwino kenako tione kuti muyamba Ndi- muyenda ndi ndalama zingati lero mukayenda ndi niko chabwino ndithu eh? zikomo kwambiri khalani pompo a pitson kamuyango mwafikatu mu niko vani yathu takulandirani zikomo kwambiri mwakonzeka kuti muyankhe mafunso athu ine ndakonzeka ndithu chabwino chabwino sono momwe tinanenera muja tinanena kuti tikufunsani mafunso 5 mafunso 5 amenewo iliyonse value yake ndi 60000 kwacha chisonyezo kuti mukalondola mthumba mwanu mukhala muli ndi 60000 zikapezeka kuti funso lobwera patsogolo pake mwalakwisa zipezeka kuti tichosa 50 ya value ya ndalama yomwe mwawina kale eya ndiye tikuyamba eti mwakonzeka ndakonzeka chabwino chabwino Yes. funso lathu loyamba NICO Pension ikuchititsa mpikisano oti ma customers atha kuchita mphumi nkupata mwayi owina 1 million kwacha ngati kuti alembetsa mu njira za makono zotsatira penshoni yawo. Tchulani dzina la mpikisanowu. Ndi A. Retire ready and win. B. Financially fit and win. Kapena C. Retirement race and win. C. Inuyo pamenepo mumukuona kuti mwalondola? ndikuona kuti ndalondola Ah, munalondola pang'ono komano yankho lenileni ndi a retire ready and win ndekuti pakadali pano tidakali pa zero eh? funso lathu lachiwiri NICO Pension yabweretsa njira ya makono yothandizira kuti makasitomala awo azitha kutsatira ndalama zawo za pension kuti zikuyenda bwanji komanso atha kusintha ndandanda ya anthu amene atapindulepo njira za makonozi ndi ziti izo zomwe mungagwiritse ntchito ndi a star 323 hash NICO Pension Smart App ndi Online Portal kapena B. star 327 hash NICO Pensions website kapena ndi C. Facebook, Instagram ndi Twitter. Eh, Mukuona kuti mwalondola? eh, niona kuti ndalondola Munayesapo kutsata ndandanda wa pension yanu? ndinayesapo Inu nde mwalondola tikatere muli ndi 60,000 kwacha. Zokufambirani Funso lanu Lachitatu pomwe mwini wake wa ndalama za penshoni wamwalira. Ndi chani chomwe chimachitika ndi ndalama zakezo? Ndi A, ndalamazi zimakhala mbali imodzi ya chuma cha munthu omwalirayo, kapena B, ndalamazi zimaperekedwa kwa achibale omwe anasankhidwa ndi omwalirayo. Kapena ndi C, ndalamazi zimaperekedwa kwa bwanamkubwa, ofesi ya DC? B. B. tikatero ndeyo tikhala ngatinso mwalondolanso kuti kachikena ndekuti figa yanu yakwana 120,000 kwacha wow tikatero tikupitirizano mafunso athu kodi munthu akati adulidwe ndalama pa mwezi imene ikulowa ngati ya pension amayenera kudulidwa ndalama yosachepera maperesenti angati a 5 percent b 10 percent kapena ndi c 3 percent basi tikhala ngati inuyo mukungokololatu apanso mwawinanso 60000 kwacha yaina tikatero ndiye kuti ndalama yanu yakwana ba 108 108 talondola 180 yes Eh, eh, eh, nde kwatsala funso limodzi yeah. NICO Pension inakhazikitsa product yotchedwa minors trust fund pa zinthu ziwiri zotsatirazi ndi chiti chomwe chikufotokoza mwatsatanetsatane za momwe minors trust fund imayendera ndi a inakhazikitsidwa kuti izisunga chuma cha anthu omwe akutsegula polisiyi kuti chisamalidwe kapena ndi b inakhazikitsidwa kuti izisunga chuma cha mwana cha munthu womwalirayo kufikira mwanayo atakwana zaka 18 b mukuona kuti mwalondola yes ayi ndithu apitson ndinganene kuti programu yathu yayamba bwino poti inuyo mukatere mukuweruka pano ndi 240000 kwacha ah, that's great inu ndiye mukatere mwayendadi ndi niko kuyenda ndi niko yes thanks Mr. Kamyango tipezeni. Eh, tafikadi. Mukumva bwanji? Ndikumva bwino kwambiri. Kwambiri kwambiri kapena pang'ono. Iya kwambiri kwambiri. Kwambiri. Eh. Titati tiyeze titha kufika patali Iya kwambiri. ndipatali kwambiri. Apa ndayendadi ndi niko. Mwayendadi ndi niko. Eh. Ulendo nanu ulendo wanu unali wabwino. Unali wabwino kwambiri. eti okay poti munanena kale kuti ndalama yomwe ilongosola mwina ndi mwina mupangira zosiyanasiyana mwina mungowayankhula anthu amene ali kunyumbawo kuti iwo atafuna kuyenda ndi niko akuyenera kupanga chani Ah, anthu amene muli ku nyumba mutafuna kuti muyende ndi niko tayesani kupanga nawo mpikisanowu umene afuna kuwadziwitsa a- aniko afuna kudziwitsa mtundu wa malawi za maproduct amene amapanga ndipo zikutheka ndi zoona ineyo ndine woyambirira kuchitira umboni ndayenda ndi niko ndafika pano pa shoprite umbonitu nde ndi umenewo nde sitikufuna kungokusiyani ti- sa- osati tingokupasani ndalama zokha tikufuna mukamakhala- mukakhala kunyumbako muzitikumbukira muzitiganizira muzidziwa kuti nthawi zonse mumatha kuyenda ndi niko sharon ndithu tati tikupatseni ka, ka gift kameneka kuti kupatula 240000 ija mulinso ndi ka gift kameneka mukaonesa anthu kunyumba kuti eya ndayendadi ndi niko zikomo kwambiri ndithu ndithu tathokoza kwabasi tathokoza kuti munali pompa ndife kucheza nafe kuyankha mafunso awiri atatu aniko zikomo kwambiri Zikomo. zikomo Kwa ife tikuthokoza kuti inuyo mwapanga chiganizo kuti mumvere muonere nawo pulogalamu yathu imeneyi yotchedwa Yendani ndi Nico. Ngati inu mukufuna muyende nawo ndi Nico, tumizani uthenga wa mmanja imene ili SMS ku 0991323323 mulembe dzina lanu komanso mulembe dera lomwe mmakhala. Nanu mutha kuyenda ndi Nico. Onani zinthu zambiri pa Facebook page yathu imene at Nico Group mw komanso mutha kucheza nafe ndi a call center athu pa 323 kuti akuuzeni zambiri zokhudzana ndi niko ndi makampani athu zikomo